Bon Jabate, naamu, ne ko bala cogo bɛ di? Bukari Tarawele joona joona ne bɛ n tigɛ don, unhun, Nouvel Horizon, un, Fasiriba n'o ye e Toguna A Tarawele, Toguna ko, a ko Bukari Tarawele ɲin tɛ maa min da, un, o sɔrɔkun tɛ gɛsɛ nɔfɛ kɛlɛ la, siga t'o la o, Fasiriba ko URD, un, n'o ye Ala ma hinɛna Sumayila Sise ale ka tɔn belebeleba, Sise bɔkari tarawele tɔn in o kuma fanga bɛ fɛ ka dɔgɔya dɛ ala ni bɛnbaliya sababu mm. fasiriba ko a ko min ye samasamani barika bonyalen bɛ an bɛ don min na ko bi mm-hmm. nka a ko a mana mɛn cogo cogo mm-hmm. maa minnu ta ye tiɲɛ ye k'u ka tiɲɛ bɛ segin u ma fasiriba ko kunun tɛnɛn mm-hmm. n'o bɛnna marisikalo tile tan ni naani ma min ye urd ye jamakulu fila tun bɛ ɲɔgɔn na ɲɔgɔnna in bɛ tali kɛ mun kan mm. bɔkari tarawele min ye tɔn kelen kɔnɔna ye maa fila kan bɛ k'i kanabɔ k'olu ye ɲɛmaa ye gɔɲɔ kulubali ale y'a ka congrès kɛ bɔkari tarawele janvier kalo tile tan ni wɔɔrɔ o n'a nɔfɛmaw ko ko gɔɲɔ olu ka peresidan ye professeur saliku sanogo bɔkari tarawele ale min ye premier vice président ye kabini sumayila ntanyana ale yamaruyala ale ka kɛ tɔn ɲɛmaa ye fo ka taa fɔ sa ko bɛn kɛra ni ka congrès kura labɛn fasiriba ko Bɔkari tarawele min ye tɔn kelen ɲɛmaa fila ye a dɔ bɛ dɔ la maa kelen kɔni b'a kun fɛ fasiriba ko min ye professeur salifu sanogo ale n'a ka jama olu y'a jira k'a fɔ min kɔni ye tɔn kɔni ka kɔnɔ sariya kan sɔsɔra bɔkari tarawele k'olu tɛna u sigi k'o lajɛ min ye urd ye ko tɔn barikama don tɔn belebeleba don jamana in kɔnɔ wa tɔn don bɔkari tarawele min kɔni bɔka bi o tɛ tɔn min kɔnɔ bɔkari tarawele k'u tɛna u sigi k'u ka tɔn tɔgɔ tiɲɛtɔ lajɛ o tuma maa minnu y'u ka hakilinaw ta bɔkari tarawele ni ka kɔn jagoya congrès kɛ o tuma k'u bɛ olu ɲangi u y'a fɔ u y'a kɛ bɔkari u ye sɛbɛn fura bɔ ni ka maaw tɔgɔ fɔ maaw ɲangina dɔw kɔni suspana kalo wɔɔrɔ dɔw yɛrɛ gɛnna ka bɔ tɔn kɔnɔ pewu fasiriba ko bɔkari tarawele o sigi kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ hali bi u tɛna u sigi tuguni o tuma k'u na laɲini kɛ ka ɲɛsin tiribinari ma bɔkari tarawele ko nkalon min tigɛra o tuma k'u tɛna u sigi k'o lamɛn nkalon jumɛn ko don min kɔni ye pétition ye mm. k'a jira k'a fɔ ko maaw jɛnna n'a ye mm-hmm. maaw sɔnna ni k'u bolonɔ bila sɛbɛnfura la k'a jira k'a fɔ k'u ka taa congrès extraordinaire la mm-hmm. janko tɔn bɛ se ka ɲɛmaa kura sɔrɔ mm-hmm. bɔkari tarawele kunnafoni y'a jira k'a fɔ mm. n'o ye toguna a tarawele ye a ko maa dɔw kɔni bɔra eh, eh, gɔɲɔ kulubali fan fɛ ka na min ye professeur salifu sanogo fan fɛ ka n'a jira k'a fɔ ko a jirala k'a fɔ k'olu tɔgɔ bɛ pétition kɔnɔ ko nkalonfin u tɔgɔ t'a kɔnɔ bi u tɔgɔ t'a kɔnɔ sini wa k'u ma signature kɛ k'u tɔgɔ min bɛ yen k'a sɛbɛnna u kɔfɛ dɛ ayiwa fasiriba ko n'o ɲɔgɔnna dun kɛra sɛbɛnfura la jamana in kɔnɔ bɔkari tarawele o bɛ sariya kan sɔsɔ de ko fɔ bɔkari tarawele o tuma min ye sariya tigilamɔgɔ ye o b'a jira k'a fɔ k'u ye janfa kɛ bɔkari tarawele o tuma sariya tigilamɔgɔ kan ka fɛn min k'o kan bɔkari tarawele k'o dɔn bɛɛ fasiriba ko professeur salifu sanogo n'a nɔfɛmaw u ye laɲini kɛ komini duurunan tribunali la Bɔkari min kɔni tribunali baarakɛbaaw ye weleli kɛ min k'u lamɛn lamɛnni tun ye kunu ye Bɔkari a fila si ma se nka min y'u ka soronadonna n'o ye avokaw ye gɔnyɔ kulubali ale tɔgɔla avoka naani tun bɛ yen min ka taa gɔnyɔ ka hakilinaw kuma fɔ Bɔkari Tarawele min ye professeur saliku sanogo ye o kuma ale fana tɔgɔla avoka kelen de tun bɛ yen u y'a da tulu la k'a da jaba la bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ y'i ka hakilinaw fɔ Bɔkari Tarawele min ye kiritigɛlaw ye u ye bɛɛ lajɛlen lamɛn parce que b'a ko nin ko in kɔni k'a tɛna taa yɔrɔ jan na min kɔni tiɲɛtigi kɔni k'o ka tiɲɛ bɛ d'a ma la tɛna mɛn e ko min ye ntɛnɛn nata ye Bɔkari Tarawele jaabi kɔni bɛ bɔ ka bin o kuma o min ye jaabi laban ye k'a yira k'a fɔ maa min ta ye tiɲɛ walima maa min ta ye nkalon ye parce que b'a ko min kɔni ntɛnɛn nata o sebaliya ye ko n'i ye ko taabolo ye i b'a dɔn k'a fɔ min kɔni gɔɲɔ kulubali ye Bɔkari Tarawele k'o bɛ sɔn ka dugumasara ta dɛ ka sabu kɛ maa minnu bɔra ale fan fɛ ni ka t'u kan kɔrɔta professeur salifu sanogo ye o kuma k'u tɔgɔ bɛ pétition min kɔnɔ ɛ k'olu yɛrɛ tɛ ko tiɲɛ tɛ nin tɛ maakɔrɔw ka kuma ye kɔrɔtɔ alama o de nana ni gwajɔ ye wa a filɛ dɛ n'o tɛ tilema bin ka ban ɛsuma ba tɛ wolo siga t'o la Bɔkari Tarawele an bɛ min fɔ nin ko in na Bɔkari Tarawele min kɔni ye disibaw ka kɛlɛ a da man di dugumamɔgɔw la siga t'o la tɔnw bɛ ka farafara an ka jamana kɔnɔ farafarali Mali mago t'o la bi awɔ. Bɔkari Tarawele kɛlɛ banbali min b'an ni ɲɔgɔn cɛ Mali mago t'o la bi Mali mago bɛ kelenya de la bɛn ani karama awɔ n'an farafarala Bɔkari tɔn fanga bɛ dɔgɔya dɛ ni Gɔɲɔ Kulubali n'a ka nɔfɛmaaw ye dugumasara ta o ye fanga belebele bɔlen URD la o ma ɲi dɛ o bɛna bɔ a la wa walima maa tɛ ko cogo dɔn dɛ ee ayiwa k'u ka sabali, ko cogo dɔn, k'u ka sabali. o kuma an ka duwawu ye min ye u ka bɛn ko la Ala ma hinɛna Sumayila Sise la Ahan. a dalen ka suma a dalen ka lafiya dɛ n'o tɛ aa, a gwannen b'a kɔ nin wagati la dɛ Awɔ. kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ Nouvel Horizon kɔnɔ a ka bi bɔli don n'o tɛ maa minnu y'u kan nabɔ k'a fɔ ko u ye olu tɔgɔ sɛbɛn k'a sɔrɔ u t'a kalama Aha. ɛ u ka URD bolofara min bɛ fɔ Burukina yanfan fɛ Ah. ɛ n ko maa dɔ b'o la imitation de signature subhanallah k'a jira k'a fɔ k'a tɔgɔ bɛ pétition na k'a jɛna n'a ye extraordinaire k'a sɔrɔ nkalon don yanni o fana t'a dama ko olu bɛɛ de nana ka n'u ta da bɔgɔ jɛnilen kan o o de kɛra u ka bɔgɔ jɛnilen ka weleli ye ala ka ko nɔgɔya amina yarabi Bon Jabate n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko aujourd'hui Mali o don aujourd'hui Mali nin ye maa min ka fasiri ye o ye Kasimu Tera ye ko min ye Baraweli cercle ye min ye sigida tan ani kelen ye e ko olu ma fara ɲɔgɔn kan wa mun na u farala ɲɔgɔn kan ka bɛn ni araba jan tɛmɛnlen ye ka se ka kunnafonidi baro ta ani ka ɲɛsin don kibaru tigilamɔgɔw ma wa n'i y'a ta k'a lajɛ a bila an bɛ minɛn min kɔnɔna na o de ye député kɔrɔ Alimustafa Sanɔgɔ o bɛ se ka dɛmɛ don a ma cogo min na bawo maa don maa min n'a y'a jeniyɔrɔ fin barawele ka ɲɛtaa la wa min ye nin collectif ninnu ye olu fana ka danaya dalen bɛ a kan o kɔni y'a jira k'a fɔ kɔsa da in na kunnafoni minnu bɔ bɛ ka bin n'o bɛ ka conseil national de la transition n'o CNT ye ko a kɔnɔna ni k'a kɔnɔna ni k'a fɛrɛ ni ka dɔ fara a jama kan ko alimusitafa sanɔgɔ ko danaya ka kan ka da a kan kokura hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ a ye depiteya kɛ ka kɔrɔ o depiteya i b'a ye k'a fɔ min ye wulikajɔ a ye baara kunba caman kɛ barawele kɔnɔna na o barawele fana ko yanni a sen ka don politiki la dɛ maa minnu ye nin kɛnɛ in sigi n'o ye nin kunnafoni di kɛnɛ ye ni ka adama jalo ni k'o ta k'o kɛ kumatigi n'a bɛ wele nansarakan na ko conférencier principal ale kɔni y'i da don kuma caman na a y'a jira k'a fɔ min ye alimusitafa sanɔgɔ ye depite kɔrɔ a ye baara minnu kɛ o dɔ bɛ tali kɛ min ye kɔnɔbugu kɔni maaninfin n'i kun fatula maa teliya de bɛ kɛ joona k'i ta ni k'i su ta ka eh, segu eh, eh, region ni ka o sɛgɛrɛ segu marabolo n'o ye segu dugukɔnɔna ye walasa i su ka se ka taa bila mɔrigu la n'o ye gilasi ye nka min ye alimusitafa sanɔgɔ ye a ka wulikajɔ n'a ka dɛmɛbaga minnu n'olu b'a kɔkɔrɔ o kɛla sabu ye ni ka se ka min ye mɔrigu ye ni ka se ka o jɔ yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔna na n'o ye kɔnɔbugu ye wa n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ k'a minɛ perefe ka taa se su perefe ma hali mɛri ka biro mm. ordinatɛriw caman de kɔni sanna a fɛ a n'a dɛmɛbaaw tɛgɛ dilen kɔ ɲɔgɔn ma ah. ka se ka taa olu ka baara ni k'a nɔgɔya u bolo o n'o tɛmɛna ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ min halisa alimusitafa sanɔgɔ a ye wulikajɔ caman kɛ ah. o wulikajɔ bɛ tali kɛ fɛn min kan mm. o de ye ka baara dɔw kɛ ka ɲɛsin an balakaw ka jɛkulu minnu n'olu bɛ barawele kɔnɔna na olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na u ka se ka jɔ u yɛrɛ kolo la ka fara adama jalo kan n'o ye fulakɛ ye i b'a ye k'a fɔ mamadu sisɔgɔ fo ka taa se fatumata keyita ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ ni danaya dara alimusitafa sanɔgɔ kan min ye CNT dɔ ka fara jamakulu kan o jamakulu o bɛ se ka yakubaya cogo min na o yakubayatɔ ko danaya ka da alimusitafa sanɔgɔ kan baara minnu n'a y'o boloda dɛ k'a to yanni a ka kɛ depite kɔrɔ ye yanni baara minnu donna a fɛ o baara ninnu bɛ se ka kunfori cogo min na a fɛ barawele kɔnɔna na u ka laɲini ye o ye ko wa ko min ye musolajɛkuluw ye n'i y'a ta bi mm. k'a lajɛ mm. i b'a ye k'a fɔ eh, kɛmɛ kɛmɛ sara la ah. bi kɔnɔntɔn mm. nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'u ka sɛbɛnw sɔrɔ ah. wa ninnu bɛɛ lajɛlen dɛmɛɲɔgɔnya sɔrɔ ka bɔ eh, alimusitafa sanɔgɔ yɔrɔ min kɔni ka wulikajɔ n'a ka hami o de ye barawele ka ɲɛtaa ye barawele bɛ se ka eh, kan bɛ se ka yɛlɛyɛlɛ cogo min na ah. tɔgɔ duman o bɛ se ka yakubaya a sanfɛ cogo min na o kɔni o y'a ka wulikajɔ ye k'a ka ja barawele min ye sɛsikɔmu ye e ko anbilansi a b'o san ka bila yen wa min ye eh, jamana marabaw yanni olu ka taa anbilansi san ka di eh, yenkaw ma ale yɛrɛ y'i jɔ ni o ye k'a jira k'a fɔ min ye halisa barawele sɛsikɔmu ye min ye ka se ka maaninfin n'i y'a mɛn ko adamadenya yeli de ko don min ye appareil ophtalmologique ye a ye nin bɛɛ lajɛlen in san ka bila sɛsikɔmu eh, barawele kɔnɔna na min bɛ se ka kɛ sabu ye barawele ka den e kana bɔ k'a fɔ k'i bɛ taa segu walima i bɛ taa segu mara fan wɛrɛ fɛ ka taa nin bana kofɔlen ninnu ani nin jankaro ninnu k'i bɛ taa furakɛ okay. min ye alimusitafa sanɔgɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ wulikajɔ ani danaya kɔni n'o ye adama jalo ye ko ni danaya dala alimusitafa sanɔgɔ kan a bɛ kɛ sababu ye eh, danaya min n'olu gɛmɛ ani senkɔrɔmadondon min n'o kɔni bɛ k'o waleya taa ka alimusitafa sanɔgɔ sɛgɛrɛ ani baraweli eh, komini tan ani kelen sɛrigili baraweli sɛrigili kɔnɔna na k'olu ka dɛmɛɲɔgɔnya k'a kana kɛ gansan ye min ye alimusitafa sanɔgɔ ye mm. ka kɔn bi ɲɛ a y'a jɛniyɔrɔ fin baraweli ka ɲɛtaa la i n'a fɔ n da tun b'a la cogo wa min ye haminayɔrɔw ye baraweli bɛ se ka yiriwa cogo min na min ye musojɛkuluw ye mm. ka taa se denmisɛnninjɛkuluw ma dɛmɛɲɔgɔnya min n'a kɛ k'o ta ka ɲɛsin u yenkaw ma o ko bɛ se ka kolo don k'a dili don cogo min na o de ye danaya kurakurali ye a kan a ka se ka don conseil national de la transition o kɔnɔna na nin cogo min n'a y'a sama ka bɔ aujourd'hui mali kɔnɔ kasumu tera a ka fasiri bɔkari ne bɛ n tɛgɛ don journal la priorité Fasiriba n'o ye seri jara ye bɔkari tarawele a y'a jira k'a fɔ siga kɔni tɛ min na min ye mali kɛlɛkɛcɛw ye anw ka fama forces armées maliennes bɔkari tarawele k'u bɛ ka yɛlɛn san na ŋanaŋana bɔkari tarawele o dogolen tɛ maa si la min ye kɛlɛkɛcɛw ye jugu k'u ɲini k'u kangari k'u dafara ni k'u kun ci bɔkari tarawele o daminɛna kaban jamana in kɔnɔna la maa minnu tɛ ali tɛ farafin ye nin bɛɛ lajɛlen ko bi ko mali kɛlɛkɛcɛw ka baara yɛlɛmana Ba ko bɔkari nka maa i mana i di i jugu ma a t'i fa bɔkari tarawele min kɔni ye an ka kɛlɛkɛcɛw ye u bɛ ka tɔgɔ duman min kɛ jamana kɔnɔna la min ye maa dɔw ye n'o ye fasodenjugu dɔw ye n'o ye an dɛmɛbaakɔrɔ dɔw ye bɔkari tarawele olu kɔni bɛ k'u ɲin ɲimi ɛ o digi bɛ olu la bɔkari tarawele min ye emmanuel macron ye k'a sɔrɔ i yɛrɛ la a n'a ka kɛlɛkɛcɛw allahu akbar e ko a yɛrɛ fana ma ɲɛnatigɛ fari da de
ɛ maa tɛ to o ko ninnu na k'e bɛ kɔrɔ koyi a fɔ k'e tɛ kɔrɔ koyi i bolo de bɛ kɔrɔ di bɔrɔ yɛrɛ kɔnɔ ba ko a ko min kɔni ye faransi ye bɔkari tarawele olu de kɔni bɛ ka lagosi ta ni ka anw sɛgɛrɛ bɔkari u kɔni bɛ ka maa dɔ fana ladilan min k'olu bila anw senkɔrɔ tɛ banko la n'a bɛ fɔ olu fana dɔw ma ko fasodenjugu Bɔkari Tarawele, awɔ, a ko donso bɛɛ n'a ka kungo ta fan don, siga t'o la, a ko ni dɔw ka hakilina ye jamana ka dilan, jamana ka furan k'a jɛ, jamana ka kɛ jamanadenw sago ye, tiɲɛ, o man di dɔw ye, awɔ, jamana ka bila kɔfɛ, o de ka di dɔw ye, an ka dɛsɛ, o de ka di dɔw ye, awɔ, Mali yɛrɛ ka bila juguw bolo, wa o de fana ka di maliyɛn Ɛ, Bɔ dɔw ye. Jabate, ne bɛ min da o kan, Ah. o de ye ɛ, embargo ko k'a daminɛ ka na bugɔ sisan la, Aha. n'i kun y'a fɔ dɔw ye depuis janvier kalo tile kɔnɔntɔn dugujɛ Ah, ah, ah. ka bɛn a tile tan ma, Aha. ko anw bɛ se ka ɲɔ ka fori ka se sisan ma, Ah. dɔw b'a fɔ ko nkalon don. a fɔra don ko ala bɛ yen dɛ a kuma la a fɔra ko ala bɛ yen. u jigila ka ala to tellement k'u jigi da bɛ faransi kan faransi t'ala ye duga masakɔrɔ an b'a dogo dɔn an b'a fɔ k'ala ka doni y'u faransi n'a dɛmɛbaga juguw ka minnu b'u ɲinɛ an kɔ an tɔɔrɔlen don sa ukraine ko tɛ u k'u ɲinɛ an kɔ nin covid 19 ko o ma ɲinɛ o kɔ nin ko covid ko nɔgɔ fɔlɔ bɔkari tarawele parce que a b'a ko n'o ye seri jara ye a ko min ye an ka jamana tɔgɔ tiɲɛbaw ye bakari k'u ka sabali n'o tɛ k'u bolo bɛ k'u kala ye koyi bakari min ye rfi ye ka taa bila France 24 la olu kɔni bɛ ka kolokalakan fɔ waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'a jira k'a fɔ mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka bin dugudenw kan ni ka dugudenw fa k'u silatunun bakari tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen tɔgɔ tiɲɛ kumaw de ye mali kɛlɛkɛcɛw bɛ ka bin dugudenw kan waati min na bin bɛ ka kɛ sɔrɔdasiw kan k'u da k'u kan tigɛ o min tɔgɔ tiɲɛ don u kana an sigilen dakɔrɔbɔ parce que b'a ko Hmm. a ko moritani jamanaden minnu tununa bakari tarawele ko nin bɛɛ lajɛlen janfaw de ye ni ka hmm. tɔgɔ tiɲɛ ta k'an ka kɛlɛkɛcɛw sɛgɛrɛ nka u tɛ se parce que b'a ko hmm. maa minnu bɛ ka nin kɛ u ka sabali ye n'o tɛ bakari k'u kɔ bɛna bɔ fiɲɛ na ala tɛna mɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ mali kɛlɛkɛcɛw bɛ baara min na bakari tarawele an ka dɛmɛ de kan ka ɲɛsin u ma juguw bɛ yɔrɔ min na k'u ɲini k'u bɔ wo kɔnɔna la bakari tarawele ni k'u kunci a ko o ye fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen ka hakilina ye mali kɛlɛkɛcɛw Mm. u kununama n'u bilama ko kelen tɛ a ko janko an ni irisiw ye tɛgɛdiɲɔgɔnma baara min kɛ mm-hmm. bakari tarawele o tɛgɛdiɲɔgɔnma baara o kɛra kunnawolo ye mm. o tɔgɔ duman mm. a ko dugutigi kɔrɔ tɛ dugu ɲalen fɛ mm-hmm. min ye faransikaw ye mm-hmm. barikani minnu tun b'an ka jamana kɔnɔ olu dɛsɛlen an ye wulu sulumukulu nɔfɛ eh. olu t'a fɛ abada maa wɛrɛ ka na ni ka na tɔgɔ duman sɔrɔ jamana in kɔnɔ tɔgɔ duman min bɛ ka sɔrɔ jamana in kɔnɔ bakari tarawele o de kɔniya don Mm. o de digilen bɛ olu la o de y'a to bɛ ka nin kanpaɲi jugu in kɛ ka ɲɛsin kɛlɛkɛcɛw ma mm-hmm. mali kɛlɛkɛcɛw ka baara tɛ dɔwɛrɛ ye mm-hmm. ni ka dugudenw fa mm. dugudenw minnu ma min u ma bɔn mm-hmm. ko n'o tɛ k'u ni jugu tɛ ka ɲɔgɔn ye koyi bakari tarawele bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ mali kɛlɛkɛcɛw bɛ baara min na mm. u kalikan ye min ye ka dugudenw n'u bolominɛnw k'o lakɔlɔsi bakari tarawele ko irisiw ka nali a nɔ yera a kɛra sababa belebeleba ye parce que b'a ko irisiw ye minɛn minnu d'an ma an ye minɛn minnu san irisiw ka dɛmɛɲɔgɔnya u ka kunnafoni di baara bakari tarawele k'a bilama ni kununama mali kɔnɔ ko kelenw tɛ bakari tarawele o daraja baara mm. o laɲini baara o sanuya baara mm. eh, ko de digilen bɛ faransi n'a dɛmɛbaaw la mm, kuma bɛɛ filɛ nin ye bakari tarawele parce que b'a ko eh. a ko siga kɔni tɛ min na mali ni irisi bakari tarawele ko dɔ de bɛna fara an ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya baaraw kan bakari tarawele ko nin tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔ la min kɔni ye ukraine ye bakari eh. tarawele bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la k'a fɔ min kɔni ye banbaanci kɛbaw ye u y'a jira k'a fɔ min kɔni ukraine ko irisiw bɛ ka min ta ka ukrainekaw sɛgɛrɛ wa jɔ duman min f'i yɛrɛ minnu bɛ ka irisiw kɛ u ɲɛ tɛnɛ ye ɛ jɔ duman tɛ n'o tɛ u tɛ irisiw yɔrɔ dɔn ukraine kɔnɔna na u b'u yɔrɔ dɔn munna u ma sɔn ka taa kɛlɛ wa n ko cɛ dɔ sigi bɛ nka bon nin de ye birifini min bɔra an b'a fɛ ka bɔ irisi perezidan ka ko diya ne ye a tɛ kuma wa a bɛ komi an ka sini le silencieux

ka d'u ka Ukraine kɛlɛko la a bara taa min kɔni ye Putin ye a taara kɔrɔbɔla mm-hmm. parce que b'a ko mm-hmm. Russiw ye min y'o dɔnnen don diɲɛ kɔnɔ n'u ye jamana o jamana dɛmɛ mm-hmm. siga kɔni t'a la o jamana o bɛ kunnawolo sɔrɔ o tuma k'u ka nin kolokalakan a tɛ foyi bɔ sɛdennin sɔngɔn na Mali kɔnɔ Mali kɛlɛkɛcɛw an b'aw kɔ o tuma a y'i yɛlɛn n'aw ka sanayɛlɛn ye ka se ka jugu kɛlɛ ka sebaaya sɔrɔ kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ priorité kɔnɔ Seri Jara ale ka sɛbɛnni don priorité an b'u fo an bɛ taa Jibi fa fɛ k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ tan ni fila sera bamako ka fɔ jiginnɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye jɛ ka pub k'a ka feerefɛnw la njɔ bɔkari mhm. n bala cogo bɛ di bɔ jabase ko ni maa min ni sɔn bɛna ɲɛnamini ma ah. i b'i sigi n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko mali eh, tribune mali tribune ibrahim njaye nin y'a ka fasiri ye a ko ah. ko yalima ko sogɛli ko kamanagan tɛ a nɔfɛ wa n'i y'a ta k'a lajɛ ah. ko kabi dɔgɔkun laban tɛmɛnlenw na i b'a ye k'a fɔ ŋunuŋunukan kɔni bɔla ni ka eh, baroda caman ni ka o sɔrɔ k'a jira k'a fɔ min ye dɔkitɛri sogɛli kokala eh, mayiga ye k'a b'a fɛ ka walan sɛmɛ wa k'a ka walansɛmɛ ah. o kɔrɔfɔ in de tun bɛ bɛɛ lajɛlen nɛnkun kan wa bɛɛ lajɛlen kɔni ye a jira fana bɛɛ jamakulu o tilala fila ye dɔw y'a jira k'a fɔ sogɛli ka fangabila ah. ko o bɛ se ka kɛ lafiya da ye ka ɲɛsin jamana ma ah. kɛrɛnkɛrɛnyala min ye transition ye n'o ye camancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔw ka ah. wuli ka jɔ ye wa dɔw fana y'a jira fan dɔ fɛ k'a fɔ sogɛli ka fangabila k'a bɛ kɛ sabu ye ni ka gɛlɛyaba de ta ka se sɔrɔdasilakaw ma n'o ye kolonɛli asimu goyita n'a nɔfɛmaaw ye n'i ye kɔrɔfɔ in ta k'a lajɛ maa minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ a ka fanga bila olu kɔni ko bi bi in na k'a ni m5 min kɛla jɛkulu ye min kɛla sabu ye ni a ye primature sɔrɔ k'o kɔni k'o jɛkulu k'a farafaralen bɛ bi wa ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko min ye gɛrɛntɛ ye mm. o bɔlen bɛ sɔrɔdasilakaw yɔrɔ ka ɲɛsin dɔkitɛri sogɛli kokala ɛ mayiga ma wa min ye politisiyɛnw ye n'o ye politikimɔgɔw ye olu fana ka kulu dɔw faralen bɛ ɲɔgɔn kan mm. ka gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin a ma kɔrɔfɔ caman kɔni bɔlen bɛ ka ɲɛsin dɔkitɛri sogɛli kokala ɛ mayiga ma ko nka ko kɔrɔfɔ ninnu k'a tɛ ka kala don a ɲɛ na ni ka bɛn ni a ye e ko kɔrɔfɔ in bɔ ka bin mm. sabali fajiriba ka fɔ la ko ibrahima eh, njaye e ko ko eh, min ye docteur sogɛli la kokala eh, mayiga ye an ka fangabulon camancɛrɔ fanga ɲɛmaa ko a tun b'a fɛ ka walan sɛmɛ koyi ko nka k'a tilala k'i miiri bawo walansɛmɛ in a bɛ taa wolo fɛn min na mm. o de ye dosie kɔrɔ dɔw kɔni n'a fɔra k'a bolo bɔla baara la bɛɛ dosie kɔrɔ dɔw b'a nɔfɛ n'u dosie ninnu n'o kɔnɔko n'o kɔnɔko man di kosɛbɛ k'o kɔrɔlen ninnu wuli a nɔfɛ wa o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ min ye docteur sogɛli kokala mayiga ye a ka walansɛmɛ mm. n'a y'a sɛmɛ a bɛ kɛ sabu ye fana fan dɔ kulu filanan min bɛ yen olu fana k'a fɔ ko aa n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɔrɔdasiw y'a tɛgɛ ko k'a bɔ baara la baara min kun talen bɛ ka kalifa a la k'a bɛ kɛ sabu ye ni ka dɔ de fara a ka dawula kan ka dɔ fara a ka yanga kan nin kulu fila kɔni b'a la ka ɲɔgɔn sama nka min ye dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga ye min ye jamanaden fanba ye olu kɔni ko k'a ka to a nɔ na camancɛrɔ fanga in bɛ taa ban waati o waati min ye an hakilinaw ye ani hamina minnu bɛ an na ani gɛrɛntɛ minnu talen bɛ ka jamana yɛrɛ den caman sɛgɛrɛ o kɔrɔfɔ o fura ka se ka sɔrɔ o la joona min ye kolonɛli asimu goyita ye k'a k'i tɛgɛ banba dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga kan waasa min ye a kana kɛ sumeyilu bubɛyi mayiga ni ibirahimu ala ka hinɛ ibirahimu bɔkari keyita la olu ka waati dɔ tɛmɛlen ye bawo o ye min ye ibirahimu bɔkari keyita ye ala ka hinɛ a la jamanakuntigi kɔrɔ k'a su ah. a y'i tɛgɛ bɔ eh, sumeyilu bube mayiga kan na bɛɛ ah. e ko karanga kogo min dun bɛ o ma kari wa min ye politisiyɛnw ye o kɔni o ye kogo in ɲɔni k'a bi min ye eh, elhaji ibirahima bubakari keyita ye ka dankari k'a ka fanga na wa k'o kɔrɔfɔ n'o taabolo kelen de sen ta an bɛ mɔgɔ wɛrɛw fɛ ah. ka ɲɛsin dɔkitɛri sogɛli kokala mayiga ni kolonɛli asimi goyita ma ko n'u ma u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in bɛ dingɛ min kɔnɔ k'a bɔ o kɔnɔ ko maa tɛ to politisiyɛnw ka kolokala kanfɔ la jamana ka se ka jɔ ka taa sɔrɔ politisiyɛnw k'a bɛ san bi saba bɔ bi o taabolo n'u da ye la wa u ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ a si ma kɛ sababa ye jamana in kɔnɔ min ye bɛɛya ye bɛɛ lajɛlen sɔnna a ma nka bɛɛya kan ka bila minɛn minnu kɔnɔ a n'a kan ka turu bɔlɔ minnu kan o bɔlɔ ninnu taabolo bɛɛ lajɛlen sɔsɔla nin ye sɛbɛn sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ mali tribune kɔnɔna na ibirahima njayi a ka fasiri don bakari tarawele a ye taa fɔ maaw ye ko ne kɛra fɛn ye hali bi ma fɛn sɔrɔ a t'o kun bɔ bakari tarawele ne bɛ n tɛgɛ don ko kɔrɔ l'observatoire fasiribaa n'o ye sidi kulubali ye sidi kalimu kalimu taba sidi bakari tarawele a y'a yira k'a fɔ min ye diɲɛ seleke naani musow tɔgɔla don bakari tarawele fiɲɛ ma wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kunna minɛn na ko faso maliba kɔnɔna la mali musow ye ɲeleninw ye bakari tarawele u n'u ka dusukolo bɛ ɲɔgɔn na u n'u ka wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn na u n'u ka dabali ni fɛɛrɛ bɛ ɲɔgɔn na fasiriba ko an bɛ kalo kɛrɛnkɛrɛnnen min na mm. o ye musow ka kalo ye mm. bakari tarawele a kun tɛ dunun ni bala ye mm. a kun tɛ apolo ani balani show ye a kun ye hakili jagabɔ ɲumanya baaraw ye fasiriba ko a ko min ye dankɔrɔba dɔ bɛ yen mhm. bakari tarawele ale tɛ daga sunɔgɔ la mhm. a bɛ wulikajɔ la bakari tarawele hinɛ ani makari ye mhm. bakari tarawele ɲumanya o de ye ale taamanla ye n'o ye mouvement politique et citoyen an b'i kɔ an b'i kɔ mm. n'o fɔra ka ban maa kelen min bɛ ye ɲɛfɛ mm-hmm. o de ye fatumata ɲani mm. u k'a ma ko batuli fasiriba ko mhm. bakari tarawele min ye denba ɲuman mhm. aa ah, ale kɔni ye 8 marisi a ye wulikajɔ kɛ bakari tarawele min ye tarata yɛrɛ tɛmɛnen 8 marisi yɛrɛ don yɛrɛ mhm. bakari tarawele a ka mouvement tɔgɔ la ni ka taa ɲumanya baara belebeleba kɛ baara min taara ka ɲɛsin dɛsɛbaatɔw ma maa minnu bɛ n'u bɔr'u sigiyɔrɔ la ni ka t'u sigiyɔrɔ kɛ ɲaman sunugun sanfɛla ye mhm. an ko minnu ma ko déplacé mhm. kɛlɛ ɲɛsiranya kama mhm. binkanni ɲɛsiranya kama dɛsɛ ni kɔli kama u bolila ka b'u sigiyɔrɔ la ni ka n'u kalifa don bamakɔ yan bakari tarawele taa yɔrɔ wɛrɛ t'u la n b'a kɛcogo de o t'u la jɔn de bɛna don anw jigiya kɔrɔ fatumata batuli ko ne b'aw jigiya kɔrɔ eh, Bɔkari hmm. Tarawele hmm. ka sama to maa min ɲɛ hmm. gomi gosi jurutila Bɔkari min kɔni Fatumata Batuli Ɲani ye Bɔkari i b'a ye k'a fɔ a ye wulikajɔ kɛ maa min kɔni ye a kunbɛn Bamakɔ gouvernorat kɔnɔna la Bɔkari Tarawele o kɔni o de ye muso belebeleba ye ale kɔni wulila k'a jɔ n'o ye Madamu Jara Mayimuna Famanta o tuma min ye directrice du développement social ye Bɔkari ale de kɔni taara bisimila o tuma fɛn minnu fɛn minnu b'a bolo ani kumakan minnu b'a da ni k'a bisimila a ko nakun fila tɛ n na mm. nakun kelen dɔrɔn mm-hmm. ne ye muso cɛsirilen ye mm-hmm. tɔn de bɛ n bolo n'o kɔni ye jamakulu belebele ye denmuso don ka taa bila cɛ ni muso la mm-hmm. Bɔkari Tarawele hakilina min bɛ n na o tɛ dɔwɛrɛ ye Bɔkari Tarawele min kɔni ye ɲumanya ye mm. k'a ɲɛsin n ka jamanadenw ma hali ni dɔrɔmɛ kelen dɔrɔmɛ fila n bɛ se ka min kɛ don min na n b'o baaraw boloda b'a ko arabadon marisikalo tile kɔnɔntɔn min ye bamakɔ gouvernorat ale gabakɔrɔla la fatumata batuli ɲan ale yɛrɛ tun tɛ kɛnɛ kɔnɔ nka min y'a dɔgɔmuso sarama n'o ye binta ye ale de tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ n'i ye kɔrɔmuso ye dɔrɔn i ye dɔgɔmuso ye Bɔkari Tarawele binta sarama ale de kɔni ye kumakan bɛɛ lajɛlen lase a ko n kɔrɔmuso a ka tɔn tɔgɔ la n kɔrɔmuso ye n ci ka na Bɔkari Tarawele ne ka na fɛn min di déplacéw ma Bɔkari Tarawele an baw an faw mhm. an dɔgɔw ka taa bila an denw na mhm. Bɔkari Tarawele o de filɛ nin ni dantigɛli ye a ko fɛn minnu bɛ n bolokɔrɔ mhm. o ye matila kɛmɛ saba ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen sukorobɔrɔ kɛmɛ fila ani bi duuru ye n'o ye kilo bi duuru duuru sukorobɔrɔ kɛmɛ fila ani bi duuru ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye tulu o karitɔn kɛmɛ fila ani bi naani o kelen kelen litiri duuru duuru ye o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen hmm. makɔrɔni pake kɛmɛ fila ani bi naani hmm. o kelen kelen ye kilo duuru duuru ye hmm. o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye basi minnu ka ɲi ka dilan ka don sow la o kɛmɛ saba ani bi naani ani duuru kidi min ye a ye dɔ kɛ Bɔkari Tarawele ni bɛɛ b'a kɛ tan ni bɛɛ b'a kɛ tan kasi bɛ dabila walayi kasi bɛ dabila Bɔkari Tarawele mm. aa min ye Fatumata Batuli Ɲan ye mm. Bɔkari k'a y'a ka kɛta kɛ Bɔkari a taara k'a di maa min ma n'o ye Madame Jara Mayimuna Famanta n'o ye directrice du développement social ye mm. Bɔkari a ko nin ye fasodenɲumanya baara ye nin ye ɲumanya baara ye an ka jamana in kɔnɔ Mali dɔnnen bɛ ni nin de ye kabini kunun n'o bɔra an ka jamana in kama ka ban jamana in bɛ kɛ bolodenkɔni tamasere ye a ko k'a ni ce mm. Bɔkari ka kɔn nin ɲɛ mm. min ye muso cɛ sabatɔw ye a ye dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ mm. denmisɛnnin minnu bɛ n'u faw taara Bɔkari a ye dɛmɛ ta k'olu sɛgɛrɛ maa minnu bɛ yen Bɔkari n b'a kɛ cogo di dunta la o t'olu bolo a ye dɛmɛ belebele ta k'olu sɛgɛrɛ maa bɛ se k'a fɔ sa mm-hmm. a mouvement n'o ye mouvement politique et citoyen an b'i kɔ Bɔkari mm-hmm. Tarawele hakilina ni kuntilenna min b'a la dɛ o de ye dɛmɛ ni dɛmɛ dɛmɛ k'a lase a tigiw ma maa minnu n'a ka kan kɔni kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'observatoire kɔnɔ eh, sidi kulubali ale ka sɛbɛnni sidi kulubali ka fara l'observatoire maaw kan ka fara ɲuman kɛbaa kan ah. an b'u bɛɛ lajɛlen fo bon jabate o ko ten a ye n bila n bɛ n ka kulusijala siri oh. o b'a sɔrɔ i b'i ɲinw de bolo ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko le reporter le reporter gabriel cenu nin ye a ka fasiri ye ko yalima depitekɔrɔ mohamɛd eh, tunkara ko yalima k'a bɛ sariya sanfɛ wa mm. ko walima k'a b'a la k'i n bara bɔ anw ka kiri sigilamɔgɔw la de ɲininkali bɔ bɛ ka kɛ min ye tɔn jɛkulu ye fara ɲɔgɔn kan jɛkulu dɔ n'o bɛ wele ko rassemblement malien pour la fraternité et le progrès ni dalateliya la n ko a ma ko eh, rmfp olu kɔni u y'u ka tɔn ni k'a sigi sen kan wa u ye jalakili sɛbɛn don ni ka ɲɛsin eh, depite kɔrɔ mohamɛd eh, tunkara ma k'a sabu kɛ a ka dɛmɛɲɔgɔnya jugu ye ka ɲɛsin yɛlɛma kayi mara kɔnɔna na yelimani ka taa se ɲɔrɔ ma ani kita mm. min ye maa dɔw bɛ yen k'olu kɔni bali u ka hakɛ sɔrɔli la n'o bɛ jɔnya ani ka o kofɔ k'a jira k'a fɔ min ye faso in taabolo kɔrɔ ye ah. k'o siraw de b'a la ka taama ka taa sɔrɔ an bɛ bi don tile min na min ye anw ka jamana sariyasunba ye mm. a bɛ adamaden kelenna bɛɛ lajɛlen ka hakɛ d'i ma siya woloma tɛ a la diinɛ woloma tɛ a la denmisɛnnin maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen dama ka kan a la wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ min ye eh, ɲangili sɛbɛn in kɔni ye a donna eh, eh, komini sɛnki n'o sigida duurunan tribinali ye ka ɲɛsin depite kɔrɔ mohamɛd tunkara ma kabi mɛ kalo dɔ tile mugan ani kelen san 2020 wa n'i y'a lajɛ min ye maa mugan wɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ jalakili sɛbɛn tala ka olu fana sɛgɛrɛ min kɔni tala min donna ka bɛn ni eh, san 2019 ye ah. eh, min ye kita tribunal ye n'o y'a kiribulon ye ka ɲɛsin o maa mugan ah. fana ma nka k'a minɛ o don fo bi ah. i b'a ye k'a fɔ nin jalakili sɛbɛn ninnu si ma se ka mɔɔnɔ bɔ o ma se ka eh, kunkan ma se ka bɔ nin si la ko yalima anw ka jamana sariya tigɛlaw n'a kiribulon tigilamaw u b'a la ka mun kɔnɔ de min ye Mohamed eh, Tunkara ye mm. a b'a la ka nin eh, eh, dɛmɛɲɔgɔnya juguya min ta ka ɲɛsin maa dɔw ma k'u ka adamadenya daraki ka b'u bolo k'i sen da u ka hakɛ kan ni k'a tereke ko baw ko sɛbɛn a ye ko yalima k'a bɛ sariya sanfɛ wa ɲininkali bɔn bɛ ka kɛ Gabriel Cenu ale kɔni y'a jira k'a fɔ hakilinajigi min ye nin jɛkulu in ye mm. n'o ye rassemblement malien pour la fraternité et le progrès ye ni u kɔni n'u y'a jɛkulu sigi senkan san 2017 u y'a jira k'a fɔ olu ka hamina ye fɛn min ye ah. min ye kayi mara eh, kayi région ye ka taa se ɲɔrɔ région ma ah. ani kita région ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ u ka wulikajɔ kɔnɔna na adamaden minnu bɛ yen n'olu balilen bɛ u ka hakɛw sɔrɔli la n'o kɛrɛnkɛrɛnyala jɔnya u bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔnɔna na cogo min na u ka jɛkulu sigikan y'o ye u ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ o la wa n'i ye mohamɛd tunkara depite kɔrɔ n'i y'a ka taabolo lajɛ hali a ka yɛrɛ kofɔ danga waati n'o ye san 2020 min n'o o funufunu taara ni depitew bɛɛ lajɛlen ye a tun bɛ o la a o waati a tun b'a la ka kɔrɔfɔ min bɔ ka bin o de ye ko a ye sugandi a ye danaya d'an kan n'o tɛ jɔnw mana n'olu kɔni tora assemblée kɔnɔna na ah. n'o y'an ka bulonba kɔnɔna ye hmm. o bɛna dankari k'aw ka eh, eh, taabolo ninnu na ah. o bɛna muruti aw ma jɔnya ni taabolo n'a kɛwalew lasira taamali la eh. o y'a ka kanpaɲi kɛkan ye ah. n'i ye depite kɔrɔ ta k'a lajɛ hamina minnu bɛ a la o de maa wɛrɛ ale tɛ maa wɛrɛ maa filɛ koyi hmm. maa wɛrɛ minnu bɛ yen n'olu kɔni n'a jirala k'a fɔ k'olu ye jɔn ye wa a y'a jira fana ko fɛn fɛn bɛ yen n'o ye jɔn ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u bɛ muruti jɔnya taabolo ma ah. k'u ye fɛn fɛn sɔrɔ k'u to u makɛw bolo walima u mamusow bolo hmm. u k'u bɛɛ minɛ u la wa n'u ma ɲɛ a ko fana u k'u gɛn ka bɔ u ka duguw kɔnɔna na ah. yɔrɔ min ka di ye o ka taa yen eh. n'i ye mohamɛdi tunkara ka taabolo in lajɛ nin bɛ adamadenya sariyaw ni k'a kɔlafɔ wa a bɛ sariya sɔsɔ a bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔlafɔ ah. min y'an ka kiribulon tigilamaaw ye u ka fɛɛrɛ kɛ joona min ye nin maa kofɔlen ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ a kɔni a tun bɛ depiteya la depiteya kɔni banna pewu wa min ye wulikajɔ ye tɛgɛ ka d'a kan ɛ ah. k'a wele k'a ɲininka a dalakan na ah. n'a jɔla a la ah. a ka don kaso la wa ni ɲagili min ka kan o ka ta ka ɲɛsin a ma a kɛra sabu ye ka degun se maa minnu ma olu bɛɛ lajɛlen ka hakɛ ka se ka sigi u ma bawo min ye depite kɔrɔ ye a kɛra sabu ye min ye maa ba saba bɔɲɔgɔn ye ala ni gɛrɛntɛ fɔ olu kɔni y'u ka duguw kɔni bila ka t'u ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ wa n'i ye kɔrɔfɔ in lajɛ kɛrɛnkɛrɛnya la min ye manbiri ye min ye kita sɛrikili kɔnɔna ye min ye maa ba fila ani maa kɛmɛ ye olu kɔni bolila biribiri ka t'u ɲɛma dogo fan wɛrɛ fɛ min ye maa bi seegin ani naani ye olu kɔni bolila ka bɔ ɲɔnɔ kɔnɔna na ka t'u ɲɛma dogo maa bi duuru ani naani olu fana bolila ni ka taa u ɲɛma dogo yelimani fan wɛrɛ fɛ maa kɛmɛ naani olu y'u sigiyɔrɔ bila ka na bamakɔ min ye mohamɛdi ye n'o ye député kɔrɔ Mohamed Tunkara ye ale min ye kita député kɔrɔ ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko kaarata kɔnɔna na wa min y'ale sago ye n'a dungo o de bɛ kɛ wa min ye maa minnu bɛ yen n'u b'a la ka nin maa ninnu tɔɔrɔ k'u ka jɔn ye u ye k'u bolokɔnɔ maaw don k'u ka fɛn sugu bɛɛ da u kan ale bɛ jɔ n'a ye san tɛ fin kuma tɛ san fiɲɛ ka wuli wa min y'an ka kiribulon tigilamaaw ye ko yalima nin waleya in bɛna to sen na wa min ye kolonɛl asimi goyita ye ka taa se min ye dɔktɛr sogɛl kokala eh, mayiga ye hakɛw bɛɛ lajɛlen ka se ka don bɛrɛ la maaninfinw ka se ka damakɛɲɛ o de bɛ jamana sigi diya maaninfinw mana bɛn sigila fana ah. hakɛw mana kɛ kelen ye ah. min ye kɛlɛ caman ye o bɛ ban nka min ye depite kɔrɔ mohamɛdi tunkara ye ah. a hakililan tɛ o ye a ka taabolo tɛ o ye wa min ye sɛbɛn minnu n'o ye jalakili sɛbɛnw dɔw bɛ ka ɲɛsin a ma n'o ye pilɛntiw ye jɛ ko kun ka bɔ a bɛɛ lajɛlen na maa minnu bɛ a nɔ kan n'o ye maa mugan fana minnu jalakila olu bɛɛ ka wele k'u ɲininka u dalakan na nin ye wele sɛbɛn Naamu. sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ le reporter kɔnɔna na gabriel cenu a ka fasiri don kuma ka ɲi maa bɛ se fɛn min na i n'o bɛ yaala fan bɛɛ fɛ ala ye mɔriya dɔɔni nɔgɔya sidi babaji ye nafolo baaraw garijigɛ baaraw fɔɔ ka taa se papiye ko ɲɛnabɔliw ma maaw b'a fɔ ko fɛn min tɛ se ka kɛ sidi babaji ko ko ala tɛ dɛsɛ ko la n'aw mago bɛ sidi babaji la aw ka kunko gɛlɛnw na a ka nɛgɛjuru sira filɛ 76 33